Зи къалэмыпэм тхылъ тӏощӏрэ тхурэ къыщӏэкӏа, республикэпсо зэпеуэ Си бзэ си псэ си дунейм и жэрдэмакӏуэхэм ящыщ щӏэныгъэ куу зыбгъэдэлъ егъэджакӏуэ, ди нобэм щэнхабзэмкӏэ уардэунэм и унафэщӏым и къуэдзэ Балэ Людэ. Хъунэ и пхъур Тэрч щӏыналъэм хыхьэ Абей къуажэм минрэ щибгъурэ тхущӏрэ хы гъэм дыгъэгъазэм и пщыкӏутхум къыщалъхуащ. Гукӏи псэкӏи етауэ и гъащӏэм щыщу илъэс тӏощӏрэ щыр сабийхэм гупсысэ нэху, ущие дахэ ябгъэдилъхьэу ирихьэкӏащ. Иужькӏи а ӏуэхум хуэхамэ мыхъуу, Къэбэрдей-Балъкъэрым егъэджэныгъэмкӏэ, щӏэныгъэмрэ щӏалэгъуалэм я ӏуэхухэмкӏэ и министерствэм лъэпкъ щӏэныгъэм и къудамэм и унафэщӏу лэжьащ. И гъащӏэм щыщу илъэс щэщӏрэ тхур щӏэныгъэм хуэгъэпсауэ, адыгэбзэр хъумэным, зегъэужьыным телажьэу къекӏуэкӏащ. Сэ иужьрей зэманым куэд ӏей си де къокӏуэ. Къыщӏэкӏуэр сэ сыкъалъагъужынураӏым, сэ къызэрызгурыӏуэмкӏэ. Адыгэбзэкӏэ псэлъэн ягъуэтыжӏыми ара, ар сэ си жагъуэ зэрыхъун. Абычӏэ зыри бгъэкъуаншэ хъунукъым. Япэ дыдэ бгъэкъуэнчэжын хуейр уи щхьэращ. Уэ уи къакъэр умыгъэкъакъэмэ, Хэт пхуигъэкъэкъэн жиӏа? Мис нобэрей ӏуэху фэ фыкъыщӏэкӏуар зытеухуар Балэ Людэщ. Нтӏэ, сэ зыгуэр къызгурыӏуэу щытмэ, гъащӏэм а адыгэ цӏыхубзхэм сэ иджыпсту нэхъыбэу сызэреплъыр джэдкъуртым хуэдэщ. Ди цӏыхухъухьэр щӏэгъуэжкъым, ди цӏыхубзра. Гупсысакӏуэми, талант гуэр ябгъэдэлъми, лэжьыгъэми, бзэм елэжьми, сахоплъэри псори цӏыхубзщ. Мис а сызыхэплъхэм хэслъагъукӏ нэхъыфӏ дыдэхэм ящыщщ Балэ Людэ. Щӏащыщыр мис мыра. Илъэс куэдкӏэ Министерство просвещения жыхуаӏэмжьэ Уэлэхьэ, ахуэдэу схужымыӏэну сэ ар, ари хэвмыгъэш. Схужыӏэнукъым, щӏыщӏ- щӏы- ар ахуэдэу щӏыжысӏэми, хэти пхужесӏэнущ сэ ар. Людэ хуэдэ цӏыхубзщ просвещенэр зыгъэкӏуэтэн хуейр, зыгъэкӏуэтари. Ныбжьым еплъыту цӏыхур лэжьа- лэжьыгъэ зыпэрытым пырыбгъэчӏ хъунукъым. Мис абы къыщӏэхъуэн хуейуэ, абы ебгъэгъасэу Бэлэ Людэ хуэдэ министерствэм щӏэсын хуея? Насып диӏэщи, зы цӏыхубзыгу иджы щӏэсщ, и цӏэр къисӏуэнукъым. Иджы абы ар щӏэсыхущэ, Людэ щӏэсыху, мы тхылъ тедзапӏэм Тхылъу къыщыдэкӏри къыщыдэкӏынхэри абы адыгэбзэкӏэ сабийр зэджэну тхылъыр абы абы къыбгъэдэкӏыурэ къакӏуэу щытащ. Ауэ нобэ министерствэм щӏэмысыжми, Людэ мис иджыпсту тхылъ куэд Ацхъан Руслан къыдегъэкӏыжри, жэщи махуи абы йолэжь. Лъэпкъым зыгуэр хуэпщӏэнумэ, япэ дыдэ сабийм и дуней еплъыкӏэр зыхъуэжыну. Щӏэныгъэ, дуней къезытыну щӏэныгъэ утелэжьыныра. Ара Людэ къыщӏагъэщӏар япэ дыдэ. Иджы мыри тӏэкӏу нэхъ кӏэщӏ псалъэмакъым зезгъэщӏынщи, мис сэ Къэбэрдейм ситщ сашэмкӏэ сокӏуэ, къызэджэм сакӏэлъокӏуэ. Уакӏэлъымыкӏуэмэ, зыгуэр къащыхъункӏи мэхъу жызоӏэри. Мис зы махуэ Тэрчи дыщыӏащ. Абы я дворец культурэри, къабзэ-лъабзэу ремонт ящӏащ. Нартан дащӏыхьар сыт и уасэ. Ауэ псом хуэмыдэу сэ мызэ-мытӏэу жысӏащ ар. Псалъэ пэж жыпӏэкӏэ лей хъунукъым. Мис Къуэшыркъуей щэ, Кенжэ жыуаӏэм, фэ а фи дворецым щекӏуэкӏ лэжьыгъэм инагъыр пхужыӏэнукъым. Ар щӏыжысӏэр мис Мамий Заретэрэ Бэлэ Людэрэ я фӏыгъэщ. А итӏур щымыӏэм уэли ари щэщэжынукъым. Олеги жесӏауэ щытащ. Мис апхуэдэ цӏыху Фи къуажэм дэсщ Къуэшыркъуейми фи насыпщ. Ауэ сэ згъэзэжын Людэ дейкӏэ. Людэ итӏанэ псэ хьэлэлщ. Псэ хьэлэл ӏейщ. Ар мызэ-мытӏэу сэ дэслъэгъуащ. Итӏанэ дунейм тетӏым абы и дамэпкъ лъэкӏынумэ. Моуэ зыгуэр уещӏэм къыпщӏигъэкъуэнущ. Мис ар къэзылъхуа, адэ-анэу хуэфащэщ, хуам хуэдэщ Людэ, Бэлэ Люди. Тэрчыпхъу ар. Уэлэхьи, Тэрч зы пхъуфӏ дыдэ къыщалъхуам нтӏэ Людэ абы щыщым. Иджы Людэ дедейкӏэ зызгъэзэнщи, Людэ си псэм хуэдэ, сэ гъащӏэм и Моуэ и дзакӏэм дей сытеувэжауэ, занщӏэу соплъыхри, кӏыфӏ гуэр солъагъу сэ. Мыбы дыгъэр щхьэщокӏ. Мис а кӏыфӏыр уэ умылъагъуу, дыгъэ пщхьэщыкӏым и хуабэр зэхэпщӏу, а дыгъэмкӏэ уримыкъуу. Уи жэщ къудейр пфӏэкӏэщӏу, Уи махуэри пфӏэ, нэхъ кӏэщӏыжу къыпфӏэщӏу, гъащӏэ пфӏэӏэфӏу-щэ мы дунеижьым си анэ локъан и жыӏэу тезэшэн бзылъхугъэ Тхьэм уищӏ, сэ пхуэсщӏэфыну зыщ. Пщӏэ ин пхузощӏри, пщӏэр цӏыхум къыпхуищӏым къэблэжьащ, къыумылэжьауэ зыри къыпхуащӏынми, сэ бдэслъагъу дахагъэр пфӏэмыкӏуэду уи быным уащхьэщытым мы дунейм Тхьэм гу щуигъахуэ, Дэсэ. Нобэ мы Людэ щхьэ тетх нэтын цӏыкӏур сфӏэфӏу, мис мы Мэлбахъуэ и цӏэ зезыхьэ тхылъэщым деж тетхым нэхъ къасщту дей скъыщӏэувар ара. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, Людэ сэ си гъащӏэм тхылъыр фӏыу сэзыгъэлъэгъуа, бзэр фӏыу сэзыгъэлъэгъуа цӏыхущ. Дунейм сыкъызэрытехьэрэ Людэ къыздэгъуэгурыкӏуэу жыпӏэ хъунущ. Сабий садым япэу сыщрихьэлӏащ. Иужькӏэ школым сыкъакӏуэри, абы Людэ щылажьэу, адыгэбзэр иригъыӏэу Людэ сыкъыӏущӏэщ. Абыми хъарзынэу, бзэр фӏыуэ тлъагъуу, адыгэбзэм тфӏэфӏу дыкӏуэу, мис апхуэдэу еджапӏэр къэзухыхукӏэ си егъэджакӏуэу щытащ. Иужькӏэ щэнхабзэмкӏэ унэм нобэр къыздэсым дыздэлажьэу, мис апхуэдэу къыздогъуэгурыкӏуэ Людэ, кӏэщӏу жыпӏэмэ. Людэ, сэ степсэлъыхьыну сэ абы сригъэджауэращи, къапщту щытмэ, тӏэкӏу къекӏу къыщӏэкӏынкъым, ауэ абы и фӏхэр сэ жысӏыну. Абы и фӏым щӏэи гъуни иӏэкъым. Ауэ лъагъу, си лъагъуныгъэм къыхэкӏкӏэ схуейщ псалъэ гуапэ зытӏущ жесӏыну. Жыӏыпхъэщ, Людэ, сыт хуэдэ щӏалэгъуалэм нэхъри куэдкӏэ нэхъ щӏалэщ. Жэбагъы жиӏа Къэзэн, Къэзэнокъуэ Жэбагъы жиӏа зэманым декӏур лӏыфӏщ, жери. Уи телеграммэри, уи ватсапри и лэжьыгъэм хипщу, ар къигъэсэбэпу, ахэр игъэлажьэу куэд къегъэхъу. Сэ схузэфӏэкӏым, Людэ хузэфӏэкӏыр. Итӏанэ зэзэмызэ сыщыщхьэхым дей, зыгуэр сщӏэну. сыпэрымыхьэфу щытмэ. Занщӏэу Людэ сигу къыщӏызогъэхьэ, си нэгу къыщӏызогъэхьэ, си гум къызогъэхьэр икӏи. Людэу щытамэ, иджыпсту а сыхьэтым къэтэджри зыфӏиудащ сэ нэхъ нэхъыжьми. Щхьэ сыхуэщхьэхрэ жызоӏэ. Ахуэдизкӏэ цӏыху жыджэрщ. Ауэдизкӏэ еш ищӏэкъым абы икӏи. Сыхуейщ Людэ илъэс куэдкӏэ ди япэ итыну, и унагъуэми хуэузыншэну. Дэ къытхэтщ, дэ ди коллективщи. Дэри анэм хуэдэу, нэхъыжьыфӏу къытхэтщи, тхуэузыншу. Мазэ хуэдэу къыщӏыхьэмэ, пэшыр къигъэунэхуу иджыпсу къызэрытхэтым хуэдэу ди гъусэну сыхуейщ. Люд, Алыхьым гъэщӏэ кӏыхь, гъэщӏэ дахэ къуит фӏыуэ удолъагъу, ди псэм ущыщщ, ухэтхынукъым. Сэ къызэрыслъытэмкӏэ, лъэпкъ ӏуэху бзылъхугъэм щызэрихуэм деж, адыгэу ирехъу, нэгъуэщӏ лъэпкъыу ирехъу, ар егъэлеяуэ гуапэщ. И гъащӏэ псом Емыкъужхьэ япхъу Людмилэ Фон ипхъум Лъэпкъ ӏуэху зэрехуэ. Ауэ абы и къуажэм щылэжьами, къыщалъхуа щӏыпӏэм. Иужькӏэ Налшык къэкӏуами, дэнэ щымыӏами, лъэпкъ ӏуэху зэрехуэ. Минрэ щибгъурэ бгъущӏрэ и гъэм абы зыхуэдгъэзауэ щытащ мыпхуэдэу Адыгэ псалъэм зэпеуэ къыщӏидзэну дыхуейщ, къыддэӏэпыкъу жытӏэри. А Людэ абы щыгъуэм министерствэм щылажьэти, абы изын хэмылъу адыгэбзэмкӏэ школым удагъэхьэнутэкъым. Хабзэ, а министерствэм удимыгъэхьэм дауэ зэрыдыхьэну? Аращи, Людэм гуапэу къыддиӏыгъщ, абыми бгъущӏрэ и гъэм къыддиӏыгъри, бгъущӏрэ бгъу гъэм си бзэ, си псэ, си дуней жыхуиӏэ зэпеуэм щӏэддза. Илъэс дапщэ дэкӏа абы лъандэрэ? ӏэджи дэкӏа. Ауэ и нэӏэ къытемыту, къыддэмыӏэпыкъуу, зыкъытщӏимыгъакъуэу, чэнджэщ сэбэпхэмкӏэ зыгуэрхэр къыджимыӏэу зэи къэнаӏым. Министерствэм къыӏукӏыжа нэужьи, нобэ къыздэсым къыддоӏэпыкъур Людэ и чэнджэщкӏэ, Людэ и губзыгъагъэкӏэ, Людэ и ӏэдэбагъэкӏэ, Людэ а ӏуэхум куу зэрыхищӏыкӏымкӏэ ди зэпеуэр республикэ къудей мыхъууи Адыгейми Шэрджэсми хэбгъэзыхьмэ хамэ къэралым щыщ зыбжанэми нэса. Бзэм нэхъ нэхъ узыхуэсакъын зыри щыӏэкъым нобэ, лъэпкъ цӏыкӏухэм я дежкӏэ сэ сщӏэрэ, инджылызми, урысми, нэгъуэщӏ лъэпкъхэми яӏэ хъунукъым апхуэдэ гукъеуэ, ауэ дэ ди бзэр кӏуэ пэтрэ, кӏуэ пэту, дэ ди бзэм кӏуэ пэтыхункӏэ хэщӏу щытымэ, Ирипсэлъэн дымыгъуэтыжмэ, лъэпкъыр щымыӏэжрэ? Аращи, Людэ куэдрэ сэбэп къытхуэхъуащ. Сыт хуэдэ район дымыкӏуами, сыт хуэдэ къуажэ дымыкӏуами, сыт хуэдэ жылэ дымыкӏуами, Людмилэ ди гъусэу нэмыкӏуэу хъуакъым, зеикӏ къэхъуакъым. Абы укӏуэ къудейкӏэ зэфӏэкӏрэ? Псори зэбгъэзэхуэн хуейщ. Пэжыр, егъэджакӏуэхэр зэ къэбгъапцӏэм игъащӏэу я фӏэщ ухъужынукъыми, текӏуэр тэмэму къагъэлъэгъуэн хуей. Ар нызыдиша гупми, зы хэбдзыну яхэмыту псори а Людэ зыпэрыт ӏуэхум фӏыуэ щыгъуазэу, фӏыуэ хащӏыкӏыу хуэдэу щытти, текӏуар бэлыхь дыхэмыту псынщӏэу зэхэдгъэкӏти, дахэу дызэхуэарэзыуэ дызэбгъэдэкӏыжт. Абыкӏэ жысӏэну зысхуейращи, Людэ куэдрэ куэдрэ мыпхуэдэу Къэбэрдей Адыгэ Хасэми, Адыгэ псалъэ газетми, Дунейпсо Хасэми сэбэп къытхуэхъуащ и лэжьыгъэмкӏэ, и ӏуэхумкӏэ, и губзыгъагъэмкӏэ, и гуапагъэмкӏэ. Аращи, Тхьэм куэдрэ игъэпсэу абы хуэдэ бзылъхугъэ диӏэхункӏэ лъэпкъым И пщӏэр нэхъ лъагэ хъуну фӏэкӏа зэи нэхъ лъахъшэ хъунукъым. Мес сэ адэкӏэ мы Кэнжэ щэнхабзэмкӏэ унэм идогъэкӏуэкӏ дэ зэпеуэ адыгэ бзылъхугъагъэм теухуауи. Абыкӏэ къыддоӏэпыкъур, абыкӏэ къыддоӏэпыкъур къытхопсэлъыхьыр и унагъуэм ӏуэху гуэрхэр илъми, ари къегъанэри къокӏуэфыр. Абыкӏэ жысӏэну сызыхуейращи, Людэ, Уи махуэр дахэу, уи жэщыр дахэу, уи пщыхьэщхьэр дахэу, уи гъэмахуэри, бжьыхьэри, щӏымахуэри, гъатхэри дахэу иджыри куэду Тхьэм уигъэпсэу. Къапщтэу щытмэ, сэ пщӏэ егъэлеяуэ пхузощӏыр, мы ӏуэхум сыщӏыхыхьам япэ дыдэ зи фӏыщӏэр, сыщӏыхыхьам япэ дыдэ зи фӏыщӏэр, Людэр. Людэ къакӏуэщ мыбдежым Заретэ и гъусэу и псалъэ дахэр къызжаӏащ, мыпхуэдэ хуэдэу дыхыхьа, дызэгурыӏуа нэужькӏэ сэ зи гугъу сщӏыр. Ноби мы корона мыгъуэр зэ моуэ нэхъ кӏащхъэ хъууэ щытмэ, абы щӏэддзэжыну, делэжьыну апхуэдэу ди мурадщ, хэбгъэхьэмэ, си бзэ, си псэ, си дунейм и мызакъуэу. Адыгэ бзылъхугъэм и мызакъуэу Адыгэ щауэ жиӏэр къэдублащ дэ зэпеуи. Иджысту зэкӏэ Джылахъстэнейм Тэрч щедгъэкӏуэкӏащ. Тэрчрэ Инарыкъуейрэ. Ауэ мыдрейхэм дэ дыкъэсыфаӏым. Пщыкӏубгъур къэсщӏми мы уз бзаджэнаджэм куэд игъэгуауэщхьэуати. Аращи, Людэ, уэ адыгэр къыпхуэныкъуэщ. Уэри адыгэм уахуэныкъуэу, дызэхуэныкъуэу Тхьэм куэдрэ дигъэпсэу. Фӏыуэ удолъагъу, Тхьэм фӏыуэ укъилъагъуу къыщӏэкӏыну сыхуейщ. Фи махуэ фӏыуэ Тырку щӏыналъэм къесри къикӏыу сэлам гуапэ ндо, нокӏуэ. Тамарэ, уи хъуэхъум щӏэбдзэну ухуитщ. Дыщэм ефӏэкӏыу, фӏыщу тлъагъу, ди псэм хуэдэу тлъагъу Людэ, дынохъуэхъу. Нобэ хъуэхъу куэд къыпхужаӏэнущи, къыхъуэхъунрэ къыщӏыхъуэхъунрэ уи куэду, къызэрохъуэхъу псори къыпхуищӏу Тхьэшхуэм уигъэпсэу. Тхьэм жиӏэ. Хъуэхъум япэ дыдэу щӏадзэм деж цӏыхухъум дежщ абыми Хъусен нобэ уэри сынохъуэхъуну сыхуейщ. Людэ уи унагъуэм къызрихьэ лъандэрэ фӏыгъуэ кърихьащ, насып кърихьащ, пӏэщхьагъ тынш къыпхуихьащ. Гъащӏэ дахэ, гъащӏэ кӏыхь Алыхьым зэдывигъэхь. Уи быным я хъер флъагъуу, фи бынхэм я хъер флъагъуу, фи быным я быныжхэр я гуфӏэгъуэ флъагъуу. Дэри дывдэгуфӏэ, дывдэгушхуэу гъащӏэ кӏыхь, гъащӏэ дахэ езыхьэкӏын Алыхьым дищӏхэ. Тхьэм куэдрэ утхуигъэпсэу. Людэ илэжьа ӏуэхухэм я хъыбарыфӏ зыхэзмыха куэд щыӏэу къыщӏэкӏынкъым. Езым зэрыжиӏэмкӏэ, щэнхабзэмрэ егъэджэныгъэмрэ кууэ зэпхащ. Арауэ къыщӏэкӏынущ ар егъэджэныгъэм къыпыкӏыу тыншу щэнхабзэмкӏэ уардэунэм и лэжьакӏуэ щӏэхъуари. Илъэсибгъу. Хъуауэ Мамий Заретэ и къуэдзэу мэлажьэ Людэ икӏи тхыдэм, гъэсэныгъэм, узэщӏыныгъэм, ущииныгъэм, литературэ унэтӏыныгъэхэм нэгъуэщӏ ӏуэхугъуэ куэдым и зэхэублакӏуэщ. Людэ теухуау жэщи махуи утепсэлъыхьми жыпӏэн бгъуэтынущ, сыт жыпӏэми фӏызащӏэ фӏэкӏаи хужыпӏэни бгъуэтынукъым. Людэ ди къуажэм къызэрыдыхьэ махуэ лъандэрэ соцӏыху. Сэ курыт еджапӏэм нэхъыщхьэ класс, нэхъыжь классхьэм сыщӏэсуэ Людэ студентуэ практикэ къыщыкӏуа махуэ лъандэрэ. Аращи, Нобэӏым, ныжэбэӏым жысӏэу арат дыщызэрыцӏыхур. И лэжьыгъэ, и ӏуэхущӏафэкӏэ сыт и лъэныкъуэкӏи къызэрыжысӏащи, мы къуажэм къызэрыдыхьэ махуэ лъандэрэ коллективым къыхэщуэ и ӏуэхузехьэкӏэ, и ӏуэху бгъэдыхьэкӏэхэр псомикӏи ягъэщӏагъуэу, мис апхуэдэу сабийм псом нэхъапэр, псом нэхъыщхьэр зыхэт сабийм псоми фӏыуэ къалъагъу, нэм хуахьу, псэм хуахьу, апхуэдэу къэгъуэгурыкӏуа Людэщ. къуажэм щылэжьэхукӏэ. И лэжьыгъэм гу къылъатэщ и ӏуэху зэфӏэгъэзехьэкӏэ, ӏуэху зэфӏэгъэкӏыкӏэм гу къылъатэри, Министерствэм илъэс зыбжанэкӏэ щылэжьащ. Абы икӏи ӏуэху ӏэджи, ӏуэху щхьэпэ ӏэджи кърихьэжьащ, лэжьыгъэшхуи зэфӏигъэкӏащ. Сэрикӏи мис абыхэм сыщыкӏэлъыплъым, икъукӏэ сехъуапсэт мы Людэ къыддэлэжьам арат жысӏэу. Мызэ-мытӏэуи дыщызэхуэзэ сытхэм дей, кхъа, зэ пенсие укӏуэу щытмэ, нэгъуэщӏ мыхъуми, сыкъэгъэгугъэ, зэгуэр дыздэлэжьэну, икъукӏэ сохъуапсэ сыбдэлэжьэну жысӏэуэ. Апхуэдэу щыжысӏэм. Ар гу- гушыӏэ э, езы Людэ къыздэгушыӏэу къежьэщ, абыжым сэ си фӏэщу сы- сылъаӏуэт а зэманым. Э, Апхуэдэурэ илъэситӏкӏэ м, сытми декӏуэкӏа, Людэ гушыӏэу, сэ си фӏэщуэ э, сыкъыумыгъэщӏэхъу, э, сыкъэгъэгугъэ жысӏэурэ. Иужькӏэ си насып кърихьэкӏщ, абыжыми э, лэжьапӏэм къыӏукӏыжауэ, пенсие дэтӏысхьэжа иужькӏэ си хъуэпсапӏэр къызэхъулӏащ, э, ди дей щэнхабзэмкӏэ унэм лэжьапӏэм къэуващ. Балэ Людэ теухуауэ апхуэдизкӏэ куэд жыпӏын хуейщи, кӏэщӏу ар зэрыжыпӏэнури зэрыбгъэкӏэщӏынури сщӏэкъым. Абы ӏуэхуу ищӏэмрэ, дахагъэу ищӏэмрэ, абы ар лъэпкъым и псэу зэрыщытыр, абы адыгэпсэу зэрыщытыр. Абы апхуэдизкӏэ ӏуэхушхуэ кърегъэкӏуэкӏри, кӏэщӏу ар пхужыӏэну гугъущ. Илъэс къэсыху тӏо-щэ дызэхуозэ ӏуэхушхуэ гуэрхэр. Абы ещӏэ Людэ, ауэдизу Къэбэрдейм фӏыуэ къалъагъу Къэбэрдейм и мызакъуэу Шэрджэсми. Абы и зы псалъэкӏэ егъэджакӏуэу адыгэ адыгэбзэ езыгъэдж лъэпкъыр къызэхуосыф. Абы жыжьэми, гъунэгъуми абы мыхьэнэ иӏэкъым, сытми къызэхуос. Адэ Тэрч районым къикӏыу, модкӏэ Шэрджэсым къикӏыу, дэни къикӏыу къызэхуосри, апхуэдэу дахэу абы ябгъэделъхьэ, абы ауэдизу дахэу и методикэр зэрегъэджэным теухуауэ, сэ сщӏэрэ мыдкӏэ ӏуэху иригъэкӏуэкӏхэм теухуауэ ябгъэделъхьэри цӏыхур къэмыкӏуэну хузэфӏэкӏкъым икӏи акъылышхуэ къыхах икӏи я гур хэхъуауэ ауэдэу къеутӏыпщыж. Псалъэм папщӏэ, сэ зэи сщыгъупщэнукъым Щоджэнцӏыкӏу Нурий илъэс бгъущӏ щрикъум щыгъуэ. Уи фӏэщ хъун Бахъсэн а сэ сыкъыщалъхуами, а Нурий къыщалъхуами къыздаӏыгъакъым абы щыгъуэ, ауэ Людэрэ Заретэрэ жесӏэри, дахэӏейуэ и тхыгъэхэри къагъэлъагъуу, сабиям къагъэлъагъуу, абы Брандури къагъэлъагъуу, сэ сщӏэрэ адрей и усами къеджэу сыту дахэӏейуэ екӏуэкӏа а Нурий мыгъуэм и къуэ. Славэ жери ар дунейм ехыжа ари абы щыгъуэ хэсати жиӏэрат и нэпсхэр къызэпижыхьауэ си адэ щыпсэум щыгъуэм ауэдэ лъапӏэныгъэ игъуэтакъым жиӏа мыбыкӏэ игъуэтам хуэдиз жиӏэу Нурий теухуауэ абы сыту дахэӏейуэ иригъэкӏуэкӏат ауэ узэрыгу- гукъыдэж ауэдизкӏэ къуетри пщӏэрэ иджыри сыт щӏа хъуну сыт жыпӏэу мис апхуэдэу Людэ и цӏыхугъэм и зэфӏэкӏым уэдэу инкӏи зэ. Езыр мыину щытми, и зэфӏэкӏыр ин ӏей къапщтэу щытмэ, ахуэдэу щытти зэ. Алыхьым тхуигъэузыншэ. Куэдрэ куэдрэ и ныбжь ирикъуу, иджыри и лъэпкъыр куэдрэ игъэгушхуэу, игъэгуфӏэу ауэдэу дунейм тетщи, куэдрэ иджыри тхуэлэжьэн, тхуэузыншэн Тхьэм ищӏ. Сэ си ӏэщӏагъэр, си лэжьыгъэр пыщӏащ театрым. Абы и фӏыщӏэшхуэ хэлъщ Балэ Людэ. Икӏи сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, пэщӏэдзэ классым сыщеджэу Дадэ цӏыкӏурэ Нанэ цӏыкӏужьейрэ жери зы теплъэгъуэ цӏыкӏу къыхихщ. А теплъэгъуэр къыддигъэувщ абыми, ар телевидением щыдгъэлъэгъуа. Иужькӏэ телевидением къипсэлъыкӏри, абы нэтын цӏыкӏу згъэхьэзырурэ таурыхъ жысӏыжу щытащ. Адэкӏэ хуэмурэ хуэмурэ аращ уэ укъызыхуагъэщӏар жаӏэурэ цӏыхухэм си фӏэщ ящӏыжри, Люди абыхэм яхэтт. Ужьакӏуэщ, адыгэбзэкӏэ фӏыуэ уопсалъэ жаӏэурэ. Ауэрэ, ауэрэ, хуэмурэ си гъащӏэр театрым пысщӏащ. Абыкӏэ жысӏэну сызыхуейра, мы гъащӏэм Дунейм къыщытехьам де гъащӏэ къыздэбгъащӏэм цӏыхуфӏ и лэжьыгъэм хэзыщӏыкӏ цӏыху ӏэзэхэм уащыхуэзэм де абы лъагъуэ хэпшынум утрагъэувэф. Сэ Людэ сытригъэуващ ауэдэ лъагъуэ. Аращи, фӏыщӏэшхуэ пхузощӏ, Людэ, упсэу. Нобэ Людэ и махуэм икъукӏэ си гуапэу, си гуми си псэми къыбгъэдэкӏыуэ сехъуэхъуну сыхуейщ. Мис а зэрыжысӏащи, си хъуэпсапӏэр къызэрызэхъулӏам хуэдэу, езы Люди зы гугъапӏэ хъуэпсапӏэ гуэрхэр иӏэ къыщӏэкӏынщи, псэуху зытеӏэбэр Здэплъэр и лъэр нигъэсу, зыхуэпабгъэм ӏэкӏэ теӏэбу, я унагъуэм узыншагъэ быдэ илъу, гукъыдэж дэрэжэгъуэ илъууэ тхуэпсэуну. Куэдрэ иджыри ди щэнхабзэмкӏэ унэр игъэбжьыфӏууэ къыддэлэжьэну, куэдрэ ди япэ нэхъыжьыфӏууэ итынууэ сохъуэхъу. Людэ, уи бынхэр къыбдэбжьыфӏэу, жьыгъэр къыпщӏэмызэрыхьу, лэжьыгъэкӏэ ущӏэщыгъуэщӏу, пщӏэм и щхьэпэр дунейм куэдрэ екӏыу Тхьэм ди япэ уригъэт, уэркӏэ догушхуэ, доин, допагэ.